We are live. We're live.
Yeah, live. Hello.
Hello. Hello, everyone. daalụnụ rienne anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa anyị wa wụ ndị Igbo na-azụ azụmahịa igwe anyị na-abịa n'ụbọchị satọde ọwụla anyị ezukọkwala ọzọ ọ wụ sọsọ m nọ ebe a ka unu na-ahụ ya ọ mụ na ndị mụ na ha na-azụkọ ahịa igwe a nọ m ga-eji ohere a kpọpụta ụmụnne m n'ofu n'ofu ka ha gwa anyị onye ha bụ ma ebe ha si bịa ka m kpọpụta nwaada sista Ifeọma ka ọ kọwatara anyị onwe ya sista ife ndị be anyị ụtụtụ ọma nụ ekelee m unu ee ok daalụkwanụ unu ewekwana iwe mụ na teknọlọji na-anụ ekenekwa m unu ụtụtụ ọma na ehihie ọma abalị ọma ebe ọbụla unu si wee na-enene anyị anyị apụtakwa ọzọ taa satọde iji wee gwakwa unu maka ahịa anyị na-azụ ee afa m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu Ọgbanwebe abụ m nwunye bụ nne ụmụaka ịtọ ọmarịcha ụmụaka ịtọ mụ na di m bi n'obodo oyibo um, ebe anyị na-achọ ka anyị si enyere ndụ aka m wee sikwanụ na ya wee chọpụta biznes a azụmahịa a bụ ihe anyị ji maka ya wee pụta taa ka anyị gwa ụnụ maka ya nya bụ ana m azụ nya bụ ahịa ka ụmụnne m si azụ daalụkwanụ
daalụ rienne sista Ife m ga-eji ohere a kpọpụta nwanne anyị nwaanyị wụ sista Salome ka ọ kọwatara anyị onwe ya na ebe o si na ebe o si na-ekwu n'ụbọchị taa sista Salome ngwanụ biko bịa
Igbo ndị ọma na-ege ntị ekelala m unu daalụkwanụ lienne afa m wụ Salome Otisi awụkwanụ m onye Naijiria biri n'obodo nke a na-akpọ Belgium awụ m nne ụmụaka anọ anọkwanụ m alụ ọlụ n'ụlọ ọgwụ ana m asị ụnụ were oche ka ụnụ fụ ife nke e wetara ụnụ n'ụbọchị nke taa daalụkwanụ lienne daalụ nwaanyị ọma daalụ rienne m ga-eji ohere a kpọpụta nwanne anyị nwaanyị wụ em sista Chichi ka o were ohere a kọwatara anyị onwe ya na ebe o si na-ekwu sista Chichi
Sista Doris daalụ ụmụ Igbo ekene m unu udo dịrị unu Onyenweanyị gozie unu ụmụ Chineke afa m bụ nwada Chichi Edward abụkwa m onye na-azụ afịa igwe agụrụ m ife ndị oyibo na-akpọ nursing ma na-alụkwa nurse wee bụrụ nurse ka wee na-alụ nursing wee bụrụ nurse abụkwa m nwata akwụkwọ na-agụ ka esi abụ dibịa oyibo n'oge dị ugbu a, ebi m n'obodo a na-akpọ Dublin mana kịta right now anọrọ m na Dublin anọ m ebe m na-aga school m wee na-asị kee ka unu mee anyị abịakwa ọzọ ngwa gaa butenu Tea, mụnwa bukwa nke m nọrọ here ma ọ ndị na-aṅụ Milo ma ọ ndị na-aṅụ ife ụsọ bilibili ka anyị wee kpalizie nkata nke ụbọchị taa daalụ
daalụ rinne sista chichi m ga-ejikwa ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ sista tochukwu biko bịa gwatụ anyị ebe i shi na aha gị
daalụ igbo mma mma nụ daalụkwanụ afa m bụ Tochukwu Ndika ebi m n'obodo bụ Germany ebi m with family enwere m ụmụ atọ and abụkwa m ụmụ akwụkwọ bụkwa online digital business owner kịta e, ana m eme ife a from France anọrọ m Germany daalụ nụ
daalụ rinne imeela Chi m gozie gị aha mụnwa bụ doris alụba eke ọ mụnwa bụkwanụrụ onye onye nọ nọ n'azụ Facebook doris mercy grace m bikwa na Ireland mụ na ụmụ m nwere ụmụaka atọ na di m ana m azụkwa na azụmahịa igwe a n'ụbọchị taa ihe nke anyị wetakwara unu n'ụbọchị taa wụ maka otu anyị na-ekiri unu na-ekiri anyị anyị ma na ọtụtụ unu ma onye anyị wụ already ma ọtụtụ unu amarakwala ihe anyị na-eme o nwere ike ya ọ wụrụ na ị nọ gị ya ọ wụrụ na ị na-ajụ onwe gị ofu ajụjụ ma abụọ so anyị sị ka anyị were ohere a bịa kọwatara unu ọ bụrụ na i so n'otu n'ime ndị na-ajụ na ọ kee ndị ga-azụ azụmahịa igwe ndị a na-ekwu okwu ya ọ ihe anyị wetara gị today n'ụbọchị taa ka ị mara ndị nwere n'ike ịzụ azụmahịa ka m gwa gị nke wụ eziokwu azụmahịa ọ bụrụ na i ruola 18 years o nweghị na-aga azụ ahịa maka eh, ihe anyị wetara n'ụbọchị taa buru ibu ndị ga-azụ azụmahịa but ọ wụghị ha niile ka anyị na-aga ịkọsị maka anyị kọga ga-akọgide ya chi ejie today so anyị m ga-akpọpụta ndị mụ na ha nọ ofu ofu ka ha bịa kọwatara anyị ndị ha mara nwere n'ike ịzụ ahịa but otu m kwuburu o nweghị onye na-aga azụ ahịa ma ọ bụrụ na iruola afọ iri na asatọ ị ga-azụli ahịa o nweghị onye na-aga azụli ya but anyị ga-agazi gazie n'ime ya ka anyị kọwatara ụnụ ọfụma ndị ga-azụli n'ahịa na ndị na-aga azụli ya daalụnụ ka m kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ sista Salome sista Salome biko bịa kọwatụrụ anyị ndị i che nwere n'ike ịzụ ahịa or ndị ị ma ga-azụli ahịa azụmahịa igwe anyị na-azụ sista Salome
nwanne m nwaanyị Doris daalụkwa chukwu gọzie gị maka ohere a nke i nyere m n'ụbọchị nke taa iji wee kọpụta nnọọ ihe a kọwacha m anya ọfụma azụmahịa enweghị nnọọ ndị e depụtara ga-azụ ya ya na ndị na-aga azụ ya onye ọbụla ga-azụ ahịa ka ihe m chọrọ ikwu maka otu m siri kwuo onye ọbụla ga-azụ ahịa azụmahịa ọ bụrụ na ị gbaala afọ iri na asatọ dịka nwanne m nwaanyị kwuburu before ebe a nke a ga-asị na i torugo ịzụ ahịa ị ma na ndụ ụmụaka bigide ndụ ruo afọ iri na eh, 18 years iri na asatọ ọkwa ya. a ga-asị na ha aghọgo adult ị hụrụ ya ọkwa otu ọ dị n'ọrụ ọkwa otu ọ dị n'azụmahịa a. then ọ wụrụ na ị bata onwedịghị ọwụghị na ihe ị ga-eji sati- certificate asambodo bata ọ wụrụ na ị ma otu ị ga-esi gụọ ọ wụrụ na e dee ife gị agụpụta ị ga-abata n'ahịa ya wụrụ na ị ga-edeli ị ga-abata n'ahịa o nwekwara ndị na-adịghị ka esi onwedịghị nke ha ji eji ha zụrụ afịa zụta ya ọfụma ha wee nọ afịa wee baara ha uru ha were emepụta ezigbo ihe ha hụrụ n'anya kedu ihe bụ isiokwu ụbọchị nke taa ọ wụrụ na ị na-enwe obi abụọ na-ekwu sị na hey amakwa na otu m ga-esi wee wepụta onwe m n'ihu akwụkwọ maka na m agaghị akwụkwọ mba ọwụghị otu a nke o siri dị ndị na-agaghị akwụkwọ ha zụgakwa afịa enweghị onye ga-ajụ gị o nwere school ebe na-aga o nwekwara ndị gagiderenụ ha agụchaghị ha wụrụ a drop out ọkwa ihe a na-akpọ ya mm. but azụmahịa ha nwere ike ha bata ya ha eme nke ọma na azụmahịa ha esite ebe a amụtakwa meekwa ịma amamihe ha wee bulie elu n'obere maka azụmahịa ọ bụghị na ọ just bịa zụọ ahịa laa ọ ga-enyere gị aka ka ị matakwa ihe ị na-amaghị ọfụma ọ ga-enyere gị aka ka ị mata otu ị ga na-esi asụ oyibo oyibo mara mma otu i si dozie okwu oyibo gị ya dị mma ọ ga-enyekwara gị aka ka ị nwere otu ị ga na-esi ewepụta n'ihu akwụkwọ na-adị compose ị na-ekwu okwu ihe dị ya n'ime buru ibu ya mere m nọ na-asị ka m gwata gị ụbọchị nke taa ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị ya wụrụ maka ịgaghị akwụkwọ ịmadị nke ka nke wụ na azụmahịa a nọ na asụsụ dị iche iche ọ wụrụ na ị chọrọ isi ka ọ masịrị gị ka ị gee our ka i kirie our webinar ọ bụrụ na okwu Igbo ka ị na-asụ ka ị na-aghọta ọfụma o nwere ebe ị ga-etinye ya ya sụọ okwu ị na-anụ sụọ okwu ị ga-aghọta ọfụma ghọta ya mara ihe a na-ekwu kwuwa ya ọfụma ọ bụrụ na ị na-aghọtacha okwu oyibo gị ọ bụrụ nọ Igbo ka ị na-aghọta ị just nọ tinye Igbo asụsụ Igbo ihe niile a na-ekwu gị nụọ ya n'asụsụ Igbo ya kọwara gị ya n'asụsụ Igbo otu m si na-ekwu ya wụrụ nọ em Japanese tinye Japanese ya tọm ya nweta ihe ọwụla a na-ekwu o nwere otu ga- otu mmadụ ga-esi sị na na ọkwa asụsụ mere ma azụkwa m ahịa o, ọ dịghị ya n'ime maka ọkwa okwu igbo ka anyị ji nọrọ na-eme ya taa otu a nke ọ dị ebe ọbụla daalụkwanụ hie nne ka m nye ụmụnne m ndị ọzọ ka ha nwere ike kwuo ihe nke ha ji daalụkwa daalụ hie nne sista Salome ịgbara ịgbara ya ụkwụ n'eze ụmụnne m na ụmụnna m unu anụlanụ ihe o kwuru na ma echekwala maybe na ị gaghị akwụkwọ otu o kwesịrị ma ị nweghị asambodo gị chee ma ị ga-azụli ahịa ọ sị na o nwe onye na-aga azụli ya ma ndị ji asambodo ma ndị na-ejighị asambodo na ihe ọbụla wụkwanụ na ị ga-asị na maybe na ị ga na training because anyị nwere training site na ịga ebe ahụ na ị ga-aghọta ihe a na-ekwu maka na ị na-anụ oyibo ọfụma ma ọkwa na ị na-asụ ọfụma gị tinye ya na n'asụsụ nke ahụ ị na-anụ asụsụ nke ahụ ị na-aghọta ọ ya ihe ọ na-ekwu daalụ nne sista salome m ga-eji ohere a kpọpụta nwanne anyị nwaanyị sista ifeọma ka ọ kọwatụrụ anyị ndị o chere nwere ike ịzụ azụmahịa igwe a sista ife

sorry unu ewekwala iwe sorry ndị be anyị ndeewonu biko unu ewena iwe o Ah, ọwụghọ ana m azụ ahịa igwe a mana ọwụ mmadụ niile ka technology mara ahụ so anyị na- anyị na-akwa ya na-akwa ya na-akwa ya truck anyị na-amụta a na-aga na-amụta ndeewonu ka m si wee kwuo aha m bụ Ifeoma Ifeanyi Ezeukwu ee isiokwu anyị taa bụ kedu ndị nwere ike ịzụ azụmahịa anyị nọ n'ime ya o nwere ndị na-asị na ka nwanne m nwaanyị si kwu na ha agaghị akwụkwọ na ha agaghị ama ihe a na-eme ọ bụghị eziokwu unu anụna ihe o kwuru besides the fact na ee eh, onye ọbụla nwee ike ịzụ ya ma ị gara akwụkwọ ma ị gaghị akwụkwọ n'azụmahịa a e nwe e nwe training a ga-enye gị ga-akụziri gị ihe niile mana ọ wụghọ maka ya ka m na m chọrọ ikwu ihe m chọrọ ikwu maka ya bụ ndị otu ọzọ nwekwara ike ịzụ ahịa ha toru ya ha ruru eji eji azụ ya ha gara akwụkwọ ha mere ihe niile mana o nwee ndị na-anaghị achọ chi fo ha bilie by 6 o'clock kwadowa ịga ọrụ ga nọọ ofu ebe for 8 hours hapụ ihe ndị ọzọ ha chọrọ ime ha na-like flexibility ha chọrọ inwe ike ime ihe ha chọrọ ime mgbe ha chọrọ iji mee ya ụdị ndị ahụ ahịa dịrị unu mma ọ ga-amasị unu ọfụma ọfụma ọ ga-adaba n'ime ụdị ndụ unu na-ebi ya ahịa ga-enye gị efe gị nwee ike na-eme ihe ndị ọzọ ị na-eme kedu ihe kachasị ihe dị n'ime ahịa ga-enyere gị efe maka na ọ dị automated nke ahụ ga-enye gị ohere gị nwee ike mekwana ihe ndị ọzọ ị na-like ime ọ bụrụ na o nwee passion i nwe like ịga ịga hiking or something gị na-eme ya business gị na-arụ ọrụ because ọ dị automated ya na-arụ ọrụ in the background ị lọtakwa gị itinye one or two hours n'ime ya nwekwa ike kpọrọ ụmụ gị pụọ ma ọ bụrụ na ị na-awụ onye na-like ịpụ apụ so flexibility for ndị na-like ịdị flexible in their lives na-anaghị achọ ịnọ ofu ebe for too long ahịa kwesịrị unu ndị otu ọzọ ahịa kwesịrị wụ ndị m ga-akpọ ndị oyibo na-akpọ nomads ya bụ ndị na-alaiki ịga from one taa ha nọ brazil nwanne echi ha nọ italy nwanne ya ha nọ germany the next one ha nọ united states every day ha nọ on the go maka na ahịa awụghọ ihe ị kwesịrị kwesịrị ịtie gị down dowe gị ofu ebe dịka ọrụ oyibo ị ga-ebu ya na-aga ebe ọbụla ị chọrọ ịga na sọsọ ihe ị need wụ your phone and internet or your laptop ma ọ bụrụ na ị ga-ebu your laptop wee travel or your iPad whichever one so ọ bụrụ na ị bụ ụdị onye na-alaiki ịdị na-akpagharị ụkwụ dị n'ụzọ ị naghị alaiki ịnọ ofu ebe this is the best business for you hapụkwa na asụ m oyibo unu ewena iwe mana ọ ka o wee o wee gbaa ọkpụrụkpụ mee m ji sụọ ya n'oyibo otu ahụ ihe a bụ biznes kwesịrị na ị ga-anọ n'ime ya maka ọ biznes ebu akpagharị ebe ọbụla o zuru ụwa niile ọnụ ebe ọbụla ị na-aga ma na vileji gị ma ị na-travel to le- lekwa nwanne anyị nwanyị bi na Germany ugbu a ọ nọ na ọ nọ na France o sokwa ebe a ya ọ bụghị ahịa na-elimiti gị ị ga-anọ a particular place wee zụọ ya mba ahịa ị ga-ebu kpagharịa ụwa niile ọwụbedị na hiking ka ị na-aga wụrụ swimming ka ị na-aga wụ ihe ọbụla ka ị na-aga o so gị na-aga except ma ọ bụ i nweghị fon so ụzọ ndị naabọ a ndị na-alaiki ịdị flexible na-anaghị alaiki ịnọ ofu ebe na-alaiki ime multitasking na-eme one thing or the other at any time nwee ike sị okay ugbu a achọrọ m ime ihe dị otu a ee achọghịzi m ịrụ ọrụ ahịa ga-abara gị ezigbo uru so ọ wụ na ị wụ ofu n'ime ndị naabọ a m kwuru maka ha na ndị na-alaiki flexibility na ndị na-alaiki travel ụkwụ nọ n'ije mgbe ọbụla ha nọ na-aga aga na-ala ala leba anya n'ime ahịa o nweghị biznes ọzọ ị ga-eme n'ụwa ga-enye gị ga-enye gị ụdị aṅụrị ahịa ga-enye gị maka ọ ga-fit into your lifestyle whatever lifestyle gị were otu ọbụla ị chọrọ isi na-ebi ndụ gị ahịa fitiri into it were aha onye ọbụla ọ webụsaịtị anyị otu ọ dị gakene ga lee ya mara ka ị ghọta ihe anyị na-agwa gị mara ma ihe ị ga-achọ ime ma ọ bụghị ihe ị ga-achọ ime mana lebagodoro ya anya ka ị ghara ịdị na-eme ịrụ ọrụ iche otu ị ga-esi gaa ọrụ gị nọrọ ibite aka ebe a gị bite aka ebe a gị bite aka ebe a ebitụzina aka bata ebe a ihe niile ị na-achọ nọ n'ime ahịa ọ gwụkwanụ ka ọ dị m n'ọnụ ka m nyekwa ndị ọzọ ohere ka ha were kwuo otu o si dị ha ngwa m Doris daalụ nne daalụ nne sista Ifeoma daalụ i kwutere ya ọfụma nnọọ unu anụla na ọ sị na ndị ọ- ọ- e- ọ- ọ- ndị na ndị ga-esokwanụ ga-azụ ahịa a wụ ndị njem dị n'ụkwụ ndị na-ana achọ ịnọ ofu ebe na-azụ ahịa ọ ndị chọ ndị chọ isi isi na Kafanchan na ha ga na Gombe ga si na Gombe ga ebe a azụmahịa azụ mgbe ha na-agakwa otu ahụ azụmahịa ha so ha aga na ọ ndị ga-azụlikwa ahịa ọkwanụ ndị nọ nọ ya ọ bụrụ na ha chọghị em, mmadụ bịa na-asị ha ị ga-eme nke otu a, ị ga-eme nke otu a ndị chọrọnụ ị nwere inwe their flexibility ime ya ihe ọbụla ha chọrọ ime n'oge ọbụla ha chọrọ ime ya nọ na ndị ga-azụlikwa ahịa daalụ rinne sista ife m ga-ejikwa ohere a kpọpụta sista chichi ka ọ bịa kọwatara anyị ndị ya nwa che ga-azụli azụmahịa igwe a sista chichi over to you.
daalụ nwanne m sista Doris ụmụ Igbo abịakwa m ọzọ Ewo, ife ife. Biko gbagharanụ m. Daalụ riri nne ndị be anyị. Daalụ Sista Doris. So, em, ife mụnwa chọọ ikwu maka onye nwere ike ịzụ afịa m ga-enebanye anya na ndị ndị oyibo na-akpọ professionals dịka ndị doctors, nurses, lawyers, accountants, professors ị mago ndị agụgide gụgide gụgide wee gụwasịa isi you know unu ncha niile bịa geenụ m ntị ọ bụrọkwa ịgụ akwụkwọ ị ma na o nwee ndị gụsịrị akwụkwọ agụgidego sị o nwee ife a gụrụ i bu certificate 20 30 mana o nwerọ ife na-adị ka a gụrụ o nwerọ ife e ji egosi na a gụ ya bụ ife or ike agwụgokwanụ fa ịrụ ọrụ maka na fa alụgidego ọrụ o nwerọ ka m sụọ ya n'igbo ka m wee nwee ike ka mama m ga na-akọwata okwu nothing to show you know ife nke ndị be anyị onye ọbụla ma ife m gba na-asị na onye emegidego ife gbagide mbọ gbagide mbọ nothing to show ị gụsịanụ akwụkwọ niile as a doctor ị ka na-anya moto a na-akwa aka or i megidego megide megide ike agwụ gị no promotion nothing bịa gee m ntị ife a bụ maka ngụnwa ọ bụ na i so na ndị group a niile m kpọsị ị ma na i nwee ike ịturn your life around kịta ụzọ naabọ i nwee ike isi wee mee ya asịrọkwa gị alụzina ọrụ gị maka na o nwee ife ị fụ wee gaa gụọ ya bụ akwụkwọ o nwee ike ọ bụrụ na ị chọrọ ịna-enyere ndị mmadụ aka ka ị na-azọ ndụ ma ọ ka ị na-enyere mmadụ aka maka ndị bụ accountant ka ndị mmadụ rapụ ịna-ezu ego fa ka fa nwee ike na-anata tax return fa ọfụma that's good mana e tere oke e tere azụ e mesịa ife niile a mana ị kwụnwurọ ụgwọ ụlọ gị ị ganwurọ holidays nyenwurọ mmadụ aka ị zụnwurọ ụmụ nke ngụnwa Ị fụgo na ife niile ị gụ na o nwerọ isi o nwerọ nothing to show for it ọ bụrụ na ị nọ na group a biko ị nwere ike ibido afịa a na-azụ ya wee na-enyetụla onwe gị aka na-azụkwa na-arụkwa ọrụ ị na-arụ maka na onwe gị bịa n'ime afịa anyị na-azụ nwekwa ndị megidere otu a kịta fa na-azụzị sọ afịa maka na ọ kọvago ife niile fa na-achọ fa enwezi ike na-enyelụ ndị mmadụ aka ọfụma ị nwezi ike na-alụzi ọrụ ị da-alụzi ọrụ ka akwụọ gị ụgwọ ị na-alụzi ọrụ ka ị wee nyere ndị mmadụ aka ọ bụrụ na ị na-alụkwanụ ị lụọ taa ị lụọ echi lụọ nwanne echi ka ị wee maa ma ị ga azụkọnata nwa ego ị ga-eji wee goo ụlọ ma ime ife ndị ọzọ ị kwesịrị ime as onye gụrụ akwụkwọ na-alụ ọrụ mana o nwere ka o si abịa nwanne m afịa bụ maka ngịnwa i bido afịa nwa obere nwa obere nwa obere ị na-enyere onwe gị aka akwụkwaa gị ụgwọ ọrụ i werekwa ego ị zụta n'afịa tinyere ya fancha na-aga anọgidekwa chineke nna mee ebere few years coming afịa gị ebidozie akwụrụ ọfụma ị nwee ike rapụzikwa ọrụ gị focuszie n'afịa ị na-azụ ị chọkwa ịlụkwu ọrụ maka ị chọrọ ịga nyelụ ndị mmadụ aka maka na o nwere ife a na-akpọ helping the community giving back to the community as a nurse ị nwere ike chi foo ị kwado gaa ụlọ ọgwụ gaa lụọ ife a na-akpọ voluntary kanwa bụ ife kasị dị asọ ụsọ you know so ya ka m na-asị ọ bụrụ na ị bụ onye gụrụ akwụkwọ rinne ndị nọọsụ ndị doctors ma ị na-asị ee kee ka m ga-esi wee bidokwana ndị mmadụ nwere ike na-asị gịnị ka dọkịta na-achọ gịnị ka nọọsụ na-achọ onye gwa gị bata n'ime afịa anyị anyị ncha niile ndị gụrụ akwụkwọ julu ya ndị a niile fa nọ ebe a ụfọdụ bụ bankers ụfọdụ bụ accountant ụfọdụ bụ doctors ụfọdụ bụ lawyers mana fancha na-azụ afịa maka na at the end of it all onye ọbụla na-achọ ebe ọ ga-esi wee nwee oge nete ndị be ya anya nete di ya anya nete nwunye ya anya ọ bụrọkwa sọsọ ụmụ nwaanyị na-azụ afịa agbanyere na group anyị na anyị bụ sọsọ ụmụ nwaanyị ọ bụrọkwa sọsọ ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke jukwalu ya so ka a rapụ ịsị na ọ ife ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke julu ya afịa ada arọ ma ị gụrụ ị bụ dọkịta ma ị bụ a lawyer ma ị bụ engineer onye ọbụla gụrụ akwụkwọ ga-arụ nnukwu ọrụ a ọ sọkwa gị dị mụ na ị retirego ebe a ka ọ ka dị mma sef ị fụkwa ife ị na-eme wee keepụ onwe gị busy ị ma na ị retire nọrọ ọ dị mma ka ị nọrọ nwere ife ị na-eme maka ọ ga-eme gị kaa nka ozugbo so ụmụ nwanne m ya ka m na-asị unu agana achọwa ee kee ka dọkịta ga-esi wee bịa mee ife a na ọ ndị enwerọ ego na-eme ya ọ bụrọkwa ọ bụrọ sọsọ ndị enwerọ ego ọ na-enyekwu ego ehe mana ọ bụrọ sọsọ ndị enwerọ ego na-eme ya ndị nwere ego ndị gụrụ akwụkwọ ị sị ọ maka ndị a na-agụrọ akwụkwọ o nwerọ ife fa ma fa ga-eme fa na-eme ya okwu asị ana m agụkwa akwụkwọ agụrụ m akwụkwọ ụmụ nwanne m ndị a nụwa ụfọdụ na-agụkwa ụfọdụ gụrụ so ụfọdụ ka na-agụ anyị ncha nọkwa ebe a ngịnwa na onwe gị bịakwa solu anyị so ụmụ igbo ana m asịkwa unu ka m were egwu afụ Onyeka Onwenu gụrụ wee sị ụmụ igbo tetanụ n'ụla tetanụ n'ụla anyị tetanụ n'ụla oge erugonu so nwanne m nwaanyị daalụ rinne o Doris back to you
daalụ sista chichi i kwuru ya nnọọ ị gbara ya gị mechaa werezie abụ mere ha summarize i mere ọfụma na anụlanụ ya ndị gụrụnụ nke ọbụla ị gụrụ agwọ ya ọ wụ na i chere na ọ sọsọ ndị na-agụghị akwụkwọ na na ga-emeli azụli azụmahịa chichi agwala anyị sị na onwe onye na-aga azụli ya ma ndị gụrụ na ịgụchara ọ gị si na ọ bụrụ na oge ruwe mgbe ị ga-aga ezumike nka ị nwere ike ibidokwa n'ahịa were ya na-apụ ya ụkwa dịka na-agụkwa gị na-arụkwa ọrụ ị ga-ejikwa ya were kwado onwe gị gị nwere ike na-enwetakwa ihe ị ga-eji na-etinyere ndị ọzọ aka daalụ sista chichi m ga-ejikwa ohere a kpọbata nwanne anyị nwaanyị wụ sista tochi ka ọ gwa anyị ndị o chere nwere ike ịzụ azụmahịa ndị be anyị daalụ nụ ọkwa nwanne unu nwaanyị sista Tochi so achọrọ m ikwu maka traditional business na afịa igwe anyị na-azụ ife bụ the difference um, the, as in onye na-emegodi traditional business ọ ya azụnwukwu afịa igwe anyị na-azụ like for me for example ana m emebu traditional business and that traditional business na-eme enwerọ m efe at all enwerọ m efe enwerọ m efe onwe m enwerọ m efe ụmụaka m enwerọ m efe ime anything ma pụtagodi Saturday ada m nwaanyị na-ebe akwa mummy na-achọ ije egwuregwu mapụ m ma edunwurọ ya gụ because ma na-eme ife dịka receipt n'ụlọ and all those so enwerọ m efe chaa and anọ m france kịta ọ bụrụ oge na-eme traditional business m ma apụtanwurọ since yesterday ka anyị bịa m ma apụtanwurọ because I would like ọ dị m ka onwe because m je office mepe office m ma arapụrọ office pụva olili mana afịa igwe anyị na-azụ ebe ọbụla ị nọ just like our sister Ifeoma kwu ebe ọbụla ị nọ ị ya na-azụ ya ị ya nọkwa na-eme ife ị na-eme o ndị be anyị nwere ife a na-eme taa na Basel ọnya ka m ji bịaba so ị ya nọkwa na-eme ife ị na-eme this system e set go up anọrọ na-alụlụ gị ọrụ na-akpata gị ego ị na-emekwa ife ị na-eme ị fụgo ya mana ọ bụrụ traditional business ka ị na-eme ị ya enwetanwurọ that chance and ị miss ya ọ bụ na ị nọrọ ya ị ma na o nwe ife na-apụ gị n'arụ ị fụgo ya but ị nwere ike ị na-emekwa ya o because oge m bido nke a aka m na-emekwa ya but ọ na the stress bịa dị too much because adị m enwe efe nke ọzọ ọnya ka m ji e nwe many people na-enwe ya na-emekwa ya na-emekwa nke oge a ị na-afụ the difference o nwe even one of our doctor brother nọ USA o nwe practice nke ya hospital nke ya ka o nwe as in his own a ya akpọ ya self-employed but oge ọ bata mebe business o tinye ọsịsọ bills ego ọ na-akwụ na practice ya ọ dị too much mana this afịa igwe ọ na-azụ ọ da-akwụ that half of it ịpụta na expenses ọ da-akwụ ya ị fụgo the difference so onye ọbụla ya-emenwu this business ị nwere ike ị na-emekwa your traditional business ị na-eme nke a but ị nwere ike reduce your traditional business ị nwekwa a little bit of time for yourself why because ị nwekwa another thing ị na-eme nye nye nye nye gị aka na-enye gị that flexibility time flexibility time ebe ọ bụla ị chọọ ị na-aga ya mụnwa hob- part of my hobby bụ traveling I love travel too much and oge m na-eme this travel agency onye na-eme travel agency enwerọ m that um, I can't even m apụnwurọ mefere or manarọ bine or ebe ọbụla m chọrọ in a year m ejenwurọ ya two times but with this eh, afịa igwe anyị na-azụ ọ bụrụ 3 4 times ị ya-apụnwu in a year ị ya-ejenwu ebe ị chọ but ị na-eme that traditional business ị nwerọ that time like that maka ị mechie office gị ego eh, ama na-abata mana nke m nọ kịta ebe ọbụla ị nọ ị dozisie your system set siri na ya na automated system ka anyị nwere bụ ị na-alalụgodu ụla ebe ọbụla ị nọ ị nagodi be anyị o ị je for Christmas or whatever before ị bata ị ya-afụ na ife ya-adị gị n'aka ị ya-abịa meet ị fụgo ya so ị nwere ike ị na-emekwa this your traditional business ị na-emekwa nke a ọ napụrọ gị o ị try godi fa naabọ ị try ya fa naabọ with time mụnwa na-agwa gị maka enwego m experience not to talk of obodo oyibo anyị nọ unu ma ife ife ọbụla bills bills bills ị na-akwụ ụgwọ elu ife ọbụla ị ya na-akwụ ụgwọ ya mana afịa igwe anyị na-azụ apart from normal thing ị ya na-eji wee na-eme and all those things we all dị gị very easy e, everything is documented um, documented mana traditional business some of them ị ya-eji aka or ị ya na-type all this one but this one dị very very easy e nwerọ so many work ị ya na-alụ na ya at the end of the day emekwa your tax and everything which ife niile dị na system ọ just gịnwa ịhazi ya very easy while the other one bụ amarọ in short even 2023 if uh, last year akọrọ m the akọrọ m arrange-sie all the akwụkwọ inye fa ka fa mee document ya akọrọ m eme up to now because of that time na-enwerọ ọ kịta m bịazi kịta rapụzia traditional business ka m nwega efe na-eme ya obele obele and all those stuff before ana m akwụ mmadụ ụgwọ ọ na-eme m ya ị fụgo so this afịa igwe anyị na-azụ bụ one of the best in the whole world ya-enye gị that ohere ime ife ọbụla ị chọ ị na-emekwu ya o

ị ya-afụ ife dị iche ife dị iche erika na ya mụwa bụ for example ọ nya ka m ji agwa ụnụ ife dị iche erika na ya enwego m so many people na-asị m oh some of our brothers nọkwa na Germany achọ ime this ife anyị na-eme fa sị na fa na-afụ ya yes na so many people na-eme ya ndị ọ dị ọ dị mfe than their own business fanwa na-emekwu business that ọ fịa fa arụ ịrapụ their business but o nwego ndị batagonụ n'afịa ị mago ọ ya-aga through the training so that training part a na-amụta so many things a lot mụnwa mụta a lot a lot more than a lot that every day ana m amụta ife every day m je na training place every day ana m amụta ife o nwere ife m na-amụtarọ na this training anyị na-eme ọ ya-eme gị dị that is enlightening and ị marụ so many things m ma akwụnwụrụ mmadụ ụgwọ kịta ime flyer m emenwuru ya because amụtasị all this thing na this our afịa igwe anyị na-azụ oge m na-eme traditional business online ka ana m emekwu online ana m alụ ọlụ kọmputa ọ bụrọ na m adị alụ ọlụ kọmputa and laptop but so many things amarọ m ya ọ ka m bata this one anyị na-eme kịta this afịa igwe m mụta a lot a lot makwara valuable people bụ nke ọbụla ị jụrụ ya na our sister Ify bi US a just deli ozi ọ za m ozugbo ị fụ these are the kind of people anyị nwere n'ime ya na our sister salome ife ha ukwuo m ọ nọ there so ma sister doris ochichi all of us we are always there for each other anyị nọ na-eme nnọọ nwanne ma ndị na-abụrọ ndị naijiria ndị bụ ma ndị ọcha o ma ndị kanada nọ na ya anyị ncha na-emekọ nke ọbụla ị dere ozi a zaa gị so ife anyị na-eme abụrọ ife mụ that is the the ife anyị na-eme dị too good to be true so so good so ndị be anyị anyị abịarọkwa n'obodo a ịbịa lụva aka ike or ịta afụfụ chukwu emego anyị wep- enwepụta ife bụ anyị ya na-emenwu ọ dịlị anyị mfe anyị na-awork smart na-aworkzina hard ị na-ebi ndụ isi ike or ị na-eje ọlụ a na-akwụ gị ụgwọ mana ụnụ mana ụgwọ a ama ezuru oge m na-emeri traditional business ọ dị ezulu m maka ịkwa nke ịkwa nke ịkwa nke ịkwa nke ọ dị ezu chaa chaa so i need something to attach to it ọ ya ka m ji sị mba o ọ ife m bịara n'ụwa ịbịa mee ị na-alụ ị na-akwụ bills na nke obere ya afọ nọ ị ya-anagodu ụlọ ị sị ka i je chọọ obere ọrụ aja ya ka i wee save ego ụfọdụ n'ime anyị nwee more than five children ada ananwụ ụlọ abịa go etinye six people or seven people five children i addkwuo ma um, um, nne na nna nna na nne ọ bụrụ seven people ị fụ ya na ego ahụ gbanwete anya before ya emenwụrọ travel mana with afọ igwe anyị na-eme ọ ya-eme ya ọ dị mfe i gonwu ticket naa with ndị be gị ọ dịrị gị so easy so ndị be anyị olugonu ka anyị pụta ka anyị pụta nnọọ the world ụwa anyị nọ kịta unu ma na ọ na-aga digital ụwa anyị nọ kịta bụ digital many things kịta bụ na digital ka anyị na-eme ya ọ ka bụ bụ kịta o so batanụ ka unu soro anyị fụ ife anyị na-eme anyị nwere training ihe gosi unu ife ọbụla unu na-eme a mụgosi unu ọfụma unu kwado unu ọfụma so that ife ọbụla unu na-eme unu mara ife unu na-eme wee na-enweta ife na ya daalụ unu
daalụ rie nne sister Tochi ị gbara ya ụkwụ n'eze unu anụla n'ihe o kwuru ma ị wụ ndị ma ị wụ ndị onye nwebụrụ ọrụ ọ na-arụbụ ma ị na-azụ ahịa ị na nwere ahịa nke ị na-azụbu na nke onwe gị gị chee na ị- na ị nwe- na ị- na ị kwesịrị inwekwa ahịa ọzọ ga ị ga-etinyekwara gị aka ị na-enwetakwa ihe nweta na azụmahịa a dịkwara gị na ị ga-azụli ya ọ kwa na ị chọrọ ịgbanwe ahịa nwe nke ị na-azụbu gị chọọ ka ị gbanwee ahịa ọzọ na ahịa a ga-adịkwara gị mma na ị ga-eji ya tinye m ga-eji ohere a ka m kelee ndị na-ekiri anyị n'ụbọchị taa m na-ekele nwanne anyị nwaanyị wụ sister Vera from Ireland daalụ hie nne imeela bịa nọnyere anyị n'ụbọchị taa m ga-ejikwa ohere a kelee nwanne anyị nwaanyị wụ sister Darling from Canada imeela rie nne Onyenwe anyị gọzie gị m ga-ejikwa ohere a kelee nwanne anyị nwoke wụ nwanne anyị nwoke wụ Dustin and Dustin and Mahababa from Canada unu ahụkwala na ya wụkwa otu n'ime anyị ihe oke- ọ sị gị na na ihe a wụ a great na ọ dị great mụ business a wụrụ amazing one ya sị na ọ na na ọ na-atụziri ndị ọzọ aka chọrọ n'ime na ọ na-eme ya recommend ka ndị ọzọ nwere ike bata bịa soro anyị zụọ maka na ọ wụ azụmahịa dị mma ga-abakwa n'oke uru so mụnwa ga-ejikwa ohere a ka m maka oge azịzi ka m just nye ofu ka m just kwuo ofu ihe ọ bụkwanụ na ị wụ ofu onye nọnụ ya ọ wụ na ihe gbasara ndị ezinụlọ gị or community ebe i si pụta na-amasị gị hie nne gị na-achọ ka ihe ị ga-eme ka ị nwere ike na-etinyere ha aka azụmahịa a wụkwa maka nke gị maka ị ga-esikwa azụmahịa a, gị nwere ike kọwatakwara ndị ọzọ ndị na kọmuniti gị maka ahịa e nwere ike na-enwetakwa ihe nweta from there ọ gị nwakwana gị nke ọwụla i nweta gị were ha tinyere ha aka meere ha ihe a na-akpọ develop gị mee your community develop azụmahịa wụkwa maka nke gị nwa ọwụkwa na ị nọ ebe ahụ gị na-ekiri anyị na gị na-asị ka ihe ị ga-eme ọwụkwa na ị chọrọ ibido ya ka otu ị ga-esi bido ya ihe ị ga-eme wụ na ebe anyị na-ekiri anyị na anyị niile ị ga-ahụcha webụsaịtị anyị ebe ahụ ma ọ na ma na peji ebe ị na-ekiri anyị just mee ozi ebe ahụ gị gwa anyị sị na ị dị interested anyị ga-etekizi ya from there we'll get back to you ọkwana ọwụ na ị nọkwana gị na-eche gị na-asị ọkwa na ebido ka ihe ị ga-eme just dee aha gị na email gị ebe ahụ na na webụsaịtị anyị gị send anyị ya o nwere vidio i send anyị ya otu o nwere vidio ga-apụta nụ wọchịa vidio ahụ vidio ahụ ga-akọwachara gị ihe niile ka nwanne anyị nwaanyị kwuru sista ifeọma ọ sị na ọ na work automation no video based training ihe o kwuru maka i- ihe wụ vidio vidio vidio based training na ọwụ ihe ị ga na-ekiri otu a ị na-ekiri anyị gị na-amụta ihe na ya a na-akụziri gị ihe gị na gị na-elekiri ya gị na-amụta ihe n'ebe ahụ ya wụ video based training so ọwụ na ịwọchịcha ilecha the whole videos gị chee na ihe ị hụrụ dị gị mma gị kwaa 149 149 na ọwụ na imecha gị sị na ị chọzighị ịga a ga-enyeghachi gị ya ị just sị na ị chọzighị ịga na ihe ị hụrụ na ị ga-emeli ya e nyeghachi gị ya ọwụkwa na imecha ya wụrụ na ihe gị sị na ihe ị hụrụ dị gị mma na ị chọrọ ịga gị bukuzie coaching call maka ị kwaala 149 na a ga-enye gị onye ga na-akụziri gị wụ mentọ e nyekwa gị kochi ndị ga-atụziri gị aka otu ị ga-esi nwere ike mepee azụmahịa nke gị ọ bụrụkwa na imecha your imecha your ịwọchị ilecha ihe ihe onyonyo a na-akpọ eh, vidios ọwụ na ilecha ya gị sị a ah, na ihe ị hụrụ dị gị mma gị bukuo coaching call maka ebe ahụ ọwụ na ụmụ ajụjụ niile ị nwere gị jụzie ya kochi gị ọ ga-atụziri gị aka otu ị ga-esi mee ya otu a ka ọ gwụkwa anyị n'olu maka ka anyị hapụzie ya unu ga-ahụkwa anyị n'ụbọchị na satọde ọzọ na-abịanụ anyị ga-abịakwa ọzọ bịa kọwatakwara unu ka anyị ji bịa daalụ unu rinne ka ọ dịrị unu na mma bye bye